Mura bhfuil na leabhair a scríobh Kafka léite ag gach éinne, baintear leas as a ainm go forleathan mar aidiacht le cur síos ar an saol doiléir meicniúil neamhphearsanta a chíonn mórán daoine a bheith againn, Kafkach. Is léir go raibh súil aige ar fhearsaid agus rothaí an tsaoil sin mar a nochtann sé ina chuid leabhar. Ní cáll a rá, ar ndóigh, ach go bhfuil áit gnóthaithe ag Franz Kafka i measc scríobhnóirí móra an domhain. Ach murach géarchúis a dhlúthchara Max Brod, bhí an baol ann go ligfí a chuid saothair i ndearúd. Tharla gur ceapadh eisean ina sheiceadóir ar uacht a charad, agus iarradh air gach aon scríbhinn dá chuid a scrios i ndiaidh a bháis. Tá an saol fé chomaoin mhór ag Brod gur bhain sé ciall éicint eile as intinn Khafka. B'eisean a thug amach na céad eagráin de Der Prozess, An Triail, 1925, Das Schloss, An Caisleán, 1926, agus America, 1927. Níor éirigh le Kafka na leabhair sin a chríochnú riamh ach chuir Brod in eagar iad agus chreid sé gur thuig sé meon Franz i dtreo go bhféadfadh sé é sin a dhéanamh go paiteanta. Rugadh Franz Kafka in 1883 i bPrág, áit a bhí mar chuid den Impireacht Ostra-Ungáireach an uair sin. Iúdach ab ea é, agus níorbh annamh an sloinne sin le fáilt ina measc, ainm Seiceach a chiallaíonn préachán. Cé gur tógadh Franz le Gearmáinis, is í an tSeicis a labhraíodh ina thimpeall go coitianta, agus bhí cur amach aige ar an teanga sin tráth a raibh sé ag dul chun cinn mar theanga na tíre. Fuair sé a cuid oideachais ag an Staatsgymnasium agus ina dhiaidh san Dhein sé staidéar ar an dlí ag Ollscoil Karl Ferdinand. I gcomhlacht árachais stáit a bhí an chéad phost buan aige agus lean sé ann cé go mbíodh sé tinn go minic. Léirigh sé an-spéis sna cásanna cúiteamh a bhíodh le socrú d'oibrithe, ach bhíodh sé ag tnúth lena thuilleadh ama chun plé le cúrsaí scríbhneoireachta. Deirtar go raibh a athair pas beag patuar i leith a chreidimh Iúdaigh. Le himeacht aimsire, léirigh Kafka spéis mhór i reiligiún a shinsear, go háirithe tar éis aithne a chur ar Isaac Lowy, ceannaire baicle aisteoirí a bhain leas as an nGiúdais ina ndrámaí beaga grinn. I measc cairde Kafka bhí Martin Buber, an diagaire Iúdach go bhfuil cáil ar a leabhar Ich und Du, Mise agus Tusa, i gcéin. De réir a chéile, mhéadaigh ar an spéis a bhí ag Kafka i litríocht reiligiúnda an Iúdachais, sa Talmud agus sa Bhíobla. Ba nós leis freastal ar sheirbhísí sa tsionagóg mhór ársa i bPrág, rud a chuir olc ar a athair, is léir. Ní féidir cuimhneamh ar aon leabhar a scríobh Kafka gan cuimhneamh ar an gcúlra Iúdach úd. Bhí muintir Kafka saibhir go leor, cé go raibh ar a athair saothrú go dian chun é féin agus a chlann a thabhairt slán as an mbochtanas a bhí air féin ina óige. Fear mór crua ab ea eisean a tháinig i dtreis gan cabhair ó éinne, agus ní raibh sé chun ligint d'éinne dearúd a dhéanamh air sin, a mhac ach go háirithe. Duine ceann dána contráilte a bhí ann agus b'í an tarcaisne an úirlis oideachais ba mhó aige. D'fhás Kafka aníos féna scáth agus ba mhinic a athair ag fonóid féna spéis i gcúrsaí litríochta. Maidir lena mháthair, sheas sise lena fear céile agus chothaigh sí meon i Kafka go mba chóir dó géilleadh dá athair i ngach aon rud, constaic bhreise sa tslí ar Kafka. Má bhrúigh sé a fhonn troda fé, chothaigh sé spiorad na troda ina chroí istigh agus sin le haithint mar shnáth trína chuid scríbhneoireachta. Bhíodh Kafka ag tnúth leis an bhfoirfeacht, i gcónaí, rud a ghnóthódh moladh a athar, dar leis. Ach níl foirfeacht le fáil sa saol seo, ar ndóigh, agus is iomaí uair a theip ar Kafka óg í a aimsiú. Ba mhór a dhúil sna mná, ach ní raibh an fhoirfeacht le haimsiú iontu siúd ach oiread. Ba chuma cad a dhéanfadh Kafka, ba bheag an tairbhe morálta a chífeadh a athair ann, ach lean sé dá raon uaigneach fhéin. Bhí an eitinn ag bagairt air i gcónaí, agus chaith sé tréimhsí fada in ospidéal. Theastaigh ó Kafka a chuid scéalta a chosaint ar léirmheastóirí a tharraingeodh isteach an-chuid tuairimí galánta a thiocfadh salach ar an bhfírinne a theastaigh uaidh a scagadh. Ní hé go raibh sé de rún ag Kafka a chuid léitheoirí a theagasc, ach tugann sé cuireadh dóibh dul i bpáirt leis ina chuardach anama agus aigne féin. B'áil leis gach breith a fhágaint fén léitheoir gan cur isteach go húdarásach ar pé scéal a bhí á insint aige. Ní mór d'aon léitheoir dul i ngleic leis an scéal chun an braonín is lú céille a fháisceadh as. Níl a leithéid agus breith dheireanach le fáilt in aon cheann acu ach síor-chuardach anama. Is minic a chuirtear i leith Kafka go mbíonn a chuid scríbhneoireachta doiléir nó gruama. Mar fhreagra air sin, is féidir a rá go bhfuil an doiléireacht ina fhrithchaitheamh ar an saol seo againne agus go spreagann sé iarrachtaí an léitheora ciall a bhaint as. Maidir lena chuid scríbhneoireachta a bheith gruama, níl sé sin fíor in ao' chor. Is léir go raibh féith an ghrinn ag Kafka go beacht, cé gur greann dubh dóite a léirigh sé ina chuid leabhar. Dála saoithe agus údair eile an domhain, spreag a chuid saothair mion-tionscal léirmheastóireachta agus beathaisnéise. Baineann cuid des na léirmheastóirí an-leas as foinsí éagsúla chun a chuid mínithe a charnadh i gceann a chéile. Tá, nó bhí, scoil Mharxach a chuir béim mhór ar an mbunús aicmeach le scéalta Kafka, agus iad ag maíomh nach raibh iontu ach scáthán ar lofacht an chórais chaipitligh. Tharraing nó tarraingíonn léirmheastóirí eile as toibreacha na diagachta, na fealsúnachta nó na siceolaíochta. Tá daoine ann ar fearr leo cloí le cúrsaí staire agus beathaisnéise i dtaca le saol agus saothar Kafka, cuid acu ag dearbhú nach bhfuil ann ar fad ach scéal a shíorthroda lena athair, Níl éinne ag séanadh nach bhfuil cabhair ar bith sna tuairimí agus sa stáidéar atá déanta ag léirmheastóirí dúthrachta ar thréithe Kafka, ach, i ndeireadh na dála, ní mór don léitheoir aonair dul i ngleic leis an téacs agus ciall éicint a bhaint as. In 'An Triail agus an Caisleán', diríonn Kafka ar údaráis anaithnidthe bagarthacha nach bhfuil tuiscint cheart ag éinne acu orthu ach a stiúrann cúrsaí an tsaoil agus a choimeádann gach ní fé smacht. Is iomaí tuairim i dtaobh chiall an dá úrscéal seo. Tugann an chéad abairt in An Triail leid éicint dúinn. Ní foláir nó bhí duine éicint ag insint bréag fé Josef K. mar, cé nach raibh aon rud as an tslí déanta aige, gabhadh é maidean amháin. Ní léir dó féin go bhfuil aon ní as an mbealach déanta aige. Faighimid radharc ar an dearcadh atá ag Joseph K ar na himeachtaí seo. Insíonn sé a scéal fhéin dúinn, ach tá cuntas eile le fáilt atá neamhspleách ar a chuntas fhéin. Maíonn dream amháin nach bhfuil aon chiall leis an triail agus dearbhaíonn dream eile go bhfuil. An é go bhfuil K neamhchiontach agus scriosta ag an Stát? nó ciontach agus daortha go cóir? Nó an é go bhfuil sé lán le huabhar cosúil le frithlaoch i ndráma Gréagach agus go gciontaítear é as ucht a chuid ciontachta a shéanadh? Má tá sé ag cur i gcoinne an údaráis, is ionann sin agus aitheantas a thabhairt don chúirt lofa ar dhóigh éicint fós. Cnoc Kafka, nach saol fada a bheadh i ndán dó agus é ciapaithe ag an eitinn. Ar leaba a bháis i 1924 chuaigh Max Brod amach le bláthanna a cheannach dó. Ar fhilleadh dó bhí súile Kafka dúnta agus cheap sé go raibh sé tar éis bháis. Ach d'oscail sé iad, rinc aoibh an gháire ar a bheola, bholaigh sé cumhracht na mbláth agus thit sé siar den uair dheireanach gan focal a rá. So, seo a leanas sliocht as Caibidil a hAon den Triail le Franz Kafka. Ní foláir nó bhí duine éicint ag insint bréag fé Joseph K. mar, cé nach raibh aon rud as an tslí déanta aige, gabhadh é maidin amháin. Ba nós leis an gcócaire a d'oibrigh dá bhean tí, Frau Grubach, a bhricfeasta a thabhairt dó timpeall a hocht a chlog, ach níor tháinig sí an lá áirithe seo. Níor tharla a leithéid riamh cheana. D'fhan K. ar feadh tamaill, ach óna philiúir fuair sé amharc ar an tseanbhean a raibh cónaí uirthi sa tigh thall. Thug sé fé ndeara go raibh sí ag breathnú go fiosrach air ar shlí nár ghnáthach léi. Ansan, agus é pas beag trí chéile agus ocras air leis, bhain sé an cloigín. Díreach ansan, bualadh cnag ar an doras agus bhuail fear nach bhfaca sé riamh isteach sa seomra. Fear caol láidir a bhí ann agus é feistithe i gculaith dhubh luiteach cosúil le cóta taistil a raibh crios agus an-chuid pléataí, pócaí, búclaí is cnapáin mar chuid di. Dhealraigh sí a bheith an-phraiticiúil, cé nach bhféadfaí a rá cén fheidhm a bhí léi mar chulaith.